ya ọra na eze ka ị ka onye ọbụla mee kwa ife dị mma ama nna a na-akụkpọlị asị m ka taa wụ afọ maala anyị mma yes n'afọ tata ya amala anyị mma nke onye chiri ya zere ngwa onye ji eko ya agbajikwana n'ejije anyị bụ on earth enwere ajụjụ m ji bịa tata m wee na-asị ekwulu ka aralụ igbo be anyị si na ekwuru ka aralụ maka ịma na ọkịka na-ese okwu isiokwu anyị tata n'ejije anyị wee bụrụ gịnị ọkịka ọkịka na-ese okwu m wee na-ajụ sị onye ka enwere onye ka ibie nwanne na enwerọ nekene anya ebe anyị nọ ịma na taa bụ afọ ka m si kwu ngwa nene anya ọfụma ịfụlụ ya kwa nke a wụ nkwụ na-etonite etonite ị nee anya n'azụ ya ị fụ une ị nee anya n'akụkụ ị fụ ndị alụ datasịrị alụ data akụchasịrị akụchasị nwanne ekele ọlụ eke ekele ọlụ eke otu esi kee ọlụ eke ka ihe esi gbado anya na nke ya ewee ma na enwere onye ka ibie eziokwu inekwa anya ịnwere ike sị na mmadụ na mmadụ ra bụ n'ọnụ na mmadụ ka ibie mmadụ ka ibie apụtarọ na n'ịka mmadụ n'ife niile o nwere nke ife iji karịa onye ọbụla nwere nke ọ nwere onye ọbụla nwere ọnataluchi onye ọbụla nwere nke ebunyeli o buru bịa ụwa ikekwe ị nee anya ịbụrụ onye dị nka n'ife eji aka eme nwee ndị bụ na fa nwere ọgụgụ isi ikekwe ndị otu anyị bụ iti mgbe anyị na-agụ akwụkwọ nwere ndị bụ na ịkụzie nya enu kụzie ya ana ya iji akpọwa ya ụbụrụ tupu ị na-etinye wee tinye ife a ya bụ na ife a ya abata maka ife ị na-akọ edori anya mana nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ife ị na-akọkwanụ mgbe a a na-akụzi o nwere ike o dorie anya mgbe a n'uche onye na-akụzie mana nya nwa a na-akụzili o doli anya maka na ọ fụrụ na maybe na ebe a abụrọ ebe akara aka ya dị ọkịka ọkịka na-ese okwu ọkịka na-ese okwu ekwuru ọka aralụ ịmalụ nke a ịka onye eme jisie nya ike na-eme emezina na mmadụ na-eme iru gị adịrọkwanụ ka nke Jọn i mee sị sị kpụọ gị ụdị isi akpụrụ Jọn ekwugo m ya mgbe ikekwe ọ bụ na Jọn nwere ekwo n'isi o wee na-akpụ n'ụdị a na-akpuchinata ekwo wee sị sị kpụọ gị ụdị akpụrụ Jọn ịmazi ka ezi aga ọkịka na-ese okwu enwerọ onye ka ibe onye ọbụla nwere nke o ji bịa jidesie nke i ji nke m ji ka nke anyị ji tinye uchu tinye uchu enwerọ ife na-enwerọ ulu tinye uchu itinye uchu na ya gbado anya na-emesi ife ị na-eme ike ọ gị ya-eli ulu dị na ya enwerọ ife ọbụla ekele eke n'ụwa a na-abarọ ulu ma ya bịa fọzie nke mmadụ ife ọbụla ekele eke nwere ulu fa ba nwere ife mere eji kee nya mmụọ nọ ya n'ime nwere ife ọ na-alụ ọkịka na-ese okwu ọkịka na-agbasa obi na-agbasa ezinụlọ na-agbasa ikwu na ibe na-agbasa nwanne ebe a na-azọ onye ka ị ka m ogo ehe ya eji na-esi ofe ị ka m malụ akwụkwọ akwụkwọ gịnị kedu nke ọ nkụzi nkụzi ka mụnwa na-akụzikwu ị na-akụzi ịbụ ofeke onye nke ọzọ abụrụ ofeke ehe ofeke a ị bụ i ji emepụta gịnị ịpụta ịkpa onye ọzọ aka ekele ọlụ eke enwerọ onye ka ibe ya gị nwa nwere nke ị na-eme ya nwa nwere nke ọ na-eme ịmalụ nke ị na-eme jidesie nya ike sị azọzina enwerọ ife a na-azọ ife a na-azọ azọ adịrọ mma n'ụwa anyị nọ na ya isiokwu m ewee bụrụ gịnị ịmalụ onyinye enyelụ gị ọ natalụ chi ya ijidesi nya ike were ebie ezigbo ndụ nke onye ji rapụlụ ya nya hmm? ka onye ji rapụli anya ekpere anyị na ọfọ anyị na-agọ n'isi onye ọbụna tata bụ na ọ ya adịla anyị na mma hmm? ka anyị ghọta na ehe daalụnụ ka anyị ghọta na ka esi ka ọrụ eke otu a ka onye ọbụna ya esi na-eme ife chukwu si ya bịa mee n'ụwa imezina na mmadụ na-eme and ịkọtọzina ịkọtọzina onye na-eme nke ọ na-eme na ịmarọ hmm? akọlụ nwata ife eji abụ ọgalanya ọ sị ka ya bụrụ ogbenye ya bụ a sị na akpụ ọrụ na-abụ bụ nkụtụkọ nkụtụkọ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ jide nke i ji ka onye a jide nke o ji i bili ka m bili agụọ 1 agụọ 2 aka nri na aka ekpe ọ ya abala onye ọbụna ọ ya adịsịla anyị niile na mma nke onye chiri ya zere ka onye na-emebe ezigbo ife emebe ezigbo ife ka ome njọ na-amụrụ ọ ya adịla anyị ncha niile na mma onye na-ezitere unu ozi a ka bụkwa nwanne unu nwoke eze ubom ebee ka a si ezitere unu ozi a esi m afọ akata ezitere unu ozi a tata ka o mesịa